Unu viazu in su chi daet sa terra ma fintzas in su chi daet su mare e oe bos lu contamos in d'una manera a beru bella, semus in su mercadu de San Benedetto, semus in Casteddu, sighide Terra Nostra in custu viazu.

E su doveri, su doveri po portai su dinai a domu e po campai e pagai su stadu.
Est dificili a triballare. Immoi est dificili a traballai poita non faghere, non faghere poita no no c'est su su prodottu e est aumentau est troppu est troppu e e e su chi nd'iscada de gorangiu est pagu est pagu e fas a tempu a ponni una fitixedda pitia pitia po portai a domu e s'aturu depi pagai Totu su chi nc'est de pagai.
Ite bos agradat de prus? Ca l'isco chi prima fiais unu pescadore, no no triballaiais inoghe. Bos agradiat a fagher su pescadore? E fiat mellus, e fiat mellus, ma fiat unu sacrifìtziu poita emu tentu problemas a is cambas

est una calidadi prus digeribile, prus ligeru, invece cussu nostru sardu chi abarrat cun scroxu, cun su scroxu nieddu, nieddu, est prus pesante, però est prus saboriu.
Ma cantu pische b'at inoghe? Est pròpiu unu bancu prenu de pische e de cada arratza bi nd'at inoghe. Ci nd'est meda e però immoi nc'est mala tempus lègiu, nc'est bentu e ci nd'est pagu. Poita comente funtzionat, cando fait tempus malu? Cando nc'est tempus lègiu Nc'est pagu pisci, e poi prima de custu tempus legiu nci fiat su su fermu biologicu est prus bonu su nostru, custu tenit una pariga 'e dis ca andat in prena innoi e est giai tocau de ogu. Ma poi.
Custu est pisci locali,
inveci candu custu est pisci arribat de s'Atlanticu.
Ma e nois si. Poita imoi nc'est tempus lègiu e non nd'arribat pisci locali. Sa zente chi andat a comporare, sos consumadores, bois los azudades a seperare su pische, li nades? Certu, certu.
E comente los azudades? Si ddu naraus nosu chi custu non est pisci de nosu, poi ddu connoscint ormai, su casteddaju ddu connoscit su pisci, custu ddu scit chi custu non est pisci nostu. Custu est pisci de sa Tanzania. Est pische bonu gai etotu, est bonu, però su pische sardu. Si, est prus friscu su pisci nostru. Custu tenit una pariga de dis candu arribat. Su prus de sas bortas in sos mares nostros ite acatamus, ite pische acatamus? Nc'est sa triglia, nc'est su prupu, nc'est sa sèpia bella, is calamarius bius, nci funt is trillieddas, su giarreteddu, su pisciurrei arribat, su surellu. Totu custus piscixeddus diaici, chi in is atrus maris no nc'est, candu no nc'est atra cosa comprant de custu pisci poita ddis praxit e depint po fortza papai pisci.
Ita est unu pratu de inoghe de Casteddu, unu pratu tipicu de Casteddu chi si faghet cun su pische? Sa burrida.
Sa burrida e ite pische serbit? Tipu su scualetu Andat fatu cun s'axeru buddiu poi fatu cun s'axeru o si nuncas sa lissa arrustia, sa sardina, sa sardina fata a schiscionera o sa triglia fata a schiscionera perdusemini, allu e ollu, est bona diaici. Ma lu so dimandende a totus, bos agradat a fai custu triballu? Ddu fatzu de, tenemu cuindixi annus candu apu cumintzau, so corant'annus innoi E lu faghes cun piaghere galu? Est pesanti però est bellu. Chistionai cun sa genti, candu benit sa genti mi domandat cuntzillus e mi mi prexat a mei, mi praxit propriu agiudai sa genti, candu benint mi nant ah fiat bonu e intzandus seu prexau Poita apu acuntentau una signora. Sergio, su bancu tuo est unu pagu diversu rispetu a sos ateros chi semus bidende inoghe su mercadu de San Benedetto, ca tue non bendes pische friscu, ma lu bendes chi siat surgelau o congelau, giustu? Giustu, surgelau o cungelau, s'unica diferenza. est sa lavoratzioni de su pisci, in su sentzu chi su pisci surgelau est unu pisci ca pigat una temperadura meda bascia in tempus meda meda ristrintus, a su contrariu de su cungelau est su classicu pisci chi si comprat e si ponet in su cungeladori e pigat temperadura a bellu a bellu Ma b'est una diferentza de calidade? Sa diferentza nc'est, oviamente prima su pisci pigat a temperadura bascia in cussu sentzu e prus aguantat is suas propriedadis. E sa zente lu comparat su pische goi, lu chircat? Beh, ci seus noi Cuaranta, cincuanta annus circa. E poite lu chircat? Ca est prus còmodu? Ca durat de prus? Meda bortas sutzedit ca circant su pesci cungelau poita no dd'agatant friscu, atras bortas poita ant provau su pesci cungelau o surgelau e ddis est praxiu meda e di conseguentza dd'ant torrau a circai. Sa biridadi est ca in totu su mundu su fermu biològicu nc'est, no est beru su chi no nc'est, nc'est. E m'as a nai, mi depu aprovixonai prima chi incumentzit su fermu biològicu, est unu traballu completamente diversu de su pisci friscu. De inuve benit custu pische? De totu su mundu.
Aghimus carchi esèmpiu. Totu su mundu, Marocco, Spagna, Argentina, Sudafrica, dogna dogna parti 'e su mundu. Cale est sa cosa prus particulare chi tenes, surgelada o congelada? Sa càmbara Yemen, sa ligusta Yemen, ca est una coa sceti de aligusta, totu prupa, pagu cosa de buliai e est andendi meda beni.

Matteo, tue fortzis ses unu de sos prus zòvanos chi b'est inoghe in su mercadu de San Benedetto, cantos annos tenias cando as cumintzadu? Cuindixi annos. Apo cumintzadu cando fui unu piciocheddu poita mi praxiat meda custu traballu e intzas mi seu apassionadu e apo incumintzadu a ddu fai puru deo. Difatis como cantos annos tenes? Bintunu.
E duncas sun ses annos? Ses annos.

Giovanni, de cantu lu aghes custu triballu? De cantu triballas inoghe?
Eh, nareus chi custu traballu ddu fatzu de candu femu piciocheddu. Eh, sa fotografia si biri poita tenemu ses annus. Ndi tengu cincuantases. Nareus chi su traballu est su traballu chi faiat babbu e quindi apu sighiu sa traditzioni. Ita est sa cosa prus dificile de custu triballu? Ite sunu sas criticidades? Ite ite devedis afrontare cada die? Nc'est de nai chi custu traballu est sa cosa dificili soprattutto est a sciri comprai po su bendidore 'e pisci est a sciri comprai sa materia prima, su pisci, quindi tocat a si ndi pesai chizzi, a fai tanti sacrificius, a is cuatru de a mengianu E medas bortas est perdi puru, poita pisci nci nd'est pagu, poita su tempus malu incidit in custu traballu e medas bortas traballas e investis tanti dinai e non tenis su guadangiu. Ma cando bois andades a sas bator de manzanu po recuperare su pische, Ma est fintzas una, namus, una gherra, una lota tra bois po bos acaparrare su pische menzus a su pretziu menzus, giustu? Si, custu sempri, poita candu nc'est meda abbondantzia de pisci mancai si comprat a unu pretziu, candu nci nd'est prus pagu faint s'asta e ingunis diventat una gherra de cussu chi est prus atentu oppuru prus azardau a ponni unu pretziu prus artu po s'acaparrai su prodotu, però torra a nai, custu medas bortas podit portai a non guadangiai nudda, sceti a acuntentai su clienti e a e a oberri su bancu, ateras bortas si podit guadangiai puru calincuna cosa. Po mei est fondamentali chi su clienti candu portat su pisci a domu ddu scìpia cusinai in manera fàcili e tenga soddisfatzioni. Po cussu ddi medas bortas ddi domandu puru comenti ddu depit fai. Si 'olis ti contzillu cumenti ddu cusinai. Ah, lu tenes pròpriu scritu tue? Si.
Ma est unu pische pòberu chi però est tropu bonu? Si, su pisci pòberu bonu nc'est, nc'est sempri stetiu. Po ndi nai unu, sa sardina. Sa sardina est unu pisci pòberu po eccellèntzia, però est bonu. E comente si faghet? Inoghe in Casteddu sa sardina comente si coghet? Sa sa sardina in Casteddu si fait arrustia e poi si si ghetat sali e limone.

Tra fruta e verdura de cada ratza, pane, petza, casos, salumes e pressuttos, su mercadu de San Benedetto in Casteddu est a beru unu contu de colores, de sapores e de profumos. Sighide custu viazu de Terra Nostra. Giusi, po mene essere a intra inoghe est il paese delle meraviglie, in mesu a custa frutta, custa verdura, custos colores. Est mera bellu, mera interessanti, poita deu seu abituada a abarrai in domu E invece a benni innoi dogna mangianu est una cosa chi ti stimolat puru a benni, poita ti ndi pesas pentzas immoi andu, acuntentu sa genti, sa crientella, poita innoi nc'est de su pipiu a su mannu. Su pentzamentu miu est poita sa genti de innoi est meda esigenti, Est sa cosa prus bella, sa cosa diciamo puru biològica e sana de s'ortu nostu, est una cosa chi sa genti olit. Su chi bidimus inoghe, produtzioni nostra, si, aberu, inoghe in Cagliari, in Casteddu, in Assemini.
E duncas bois produides e bendides puru. E bendimus puru, si. Duas aziendas agricolas ad Assemini a preparai su bancu de a mangianeddu, chitzi.

E ite est sa cosa chi vendes de prus tue? Ite ti cherchende? De prus est sa tamàtiga. Eja, ca la tenides bona?
Si, si, si, si, sopratutu cussu de su campu, prus de cussu de sa serra, preferiscidi cussu, sceti chi imoi si incomintzat a proi dopu olit nai chi sa tamàtiga si guastat cun s'umididadi,

Chimbanta tres annos a intro de su mercau de San Benedetto in su bancu de sa fruta e de sa berdura. Est un'istoria longa. Longa, meda longa. At cambiau meda meda meda. Comente at cambiau su mercau in custos annos? Deu ci seu cincuantatres annos, tenemu binticincu, mo ndi tengu giai otanta. A chentu tando. Gratzie.
E quindi at cambiau meda. Cincuanta tres annus fait nci fiat genti chi brintàt a su mercau, ma meda meda. Ma immoi est tropu cambiau. Beniat prus genti prima a comporare? Si, si, perchè immoi nci funt custus supermercaus, custus centrus commercialis chi funt, nc'est tropu concorrentza e quindi sa genti circat de risparmiai Ognunu cun sa pensione chi tenit, nc'est genti meda pensionada in custu reoni e quindi circant de risparmiai e at cambiau po cussu, poita sa fruta innoi gei nci nd'est de dognia pretziu, ma in su mercau gei ddu scii a bortas. Poita est prus bellu andare in d'unu mercau che in d'unu supermercau? Eh ma no dda pentzant totus diaici, ognunu pentzat Diversu de s'unu a s'atru. Nc'est a chi praxit su mercau e nc'est a chi praxit andai a custus centrus commercialis. Chico, Unu de sos bancos de su mercau de San Benedetto est su bostru e dd'est su brostu in particolare dedicau a bèndere puddos. Prima femus in sa fruta, poi babbu miu at passau a a sa pudda e a su e a su caboniscu, faendi totu seletzionau, bendendi is cosciteddas, is abixeddas e sa schina de sa pudda, ah e is peis puru, calincuna borta, totus ddus benint a circai poita ddis praxint, ddus faint a bagna, ddus faint buddius, tipu su peixeddu de angioni E benint a ddus circai solamente e poi su chi bendeus nosu est circhendi de bendi cosa sarda, cosa nostra, chi est ancora unu pagheddu prus sana de totu s'atra. Sos puddos sardos s'acatant? Si chi s'acatant. E inue? Duncas nci nd'est unu Spiga de San Vitu acanta 'e Muravera, de Marrubiu, de Marrubiu acanta de Oristanis De Ussana, una biddixedda de su campidanu chi custu est custu est su miu preferiu poita allevat, macellat e mi ddu portat su mengianu chitzi, a is ses est innoi mi portat is puddas prontas po bendi bonas e sanas allevadas a terra, a trigu e a cixirianu. Como non semus abituaus a comporare custus puddos allevaus a terra Sun prus sanos poite? Spiegamolu po chie no dd'ischit. Prus pagu mexinas e prus naturali poita papat cussu trigu, su cixirianu e su trigu otziu e poi su chi agatat issu est una cosa ita unu pagheddu est spiricau, est prus saboriu, ddi 'onant prus pagu mexinas, si no ddi 'onant nudda crescit casi naturalmenti mi ddu portat dogna dì e ses in gradu de donai unu prodotu bonu po is familias po is pipius e po totus.
Michele, inoghe semus a intro de unu de de sos bancos de su mercau San Benedetto, custu est unu bancu chi podimus definire enogastronomicu no? De cantu bi sedis inoghe? Allora, nosu ci seus innoi de su duamilla e cuindixi. Po nosu est stètia un'esperientza meda positiva, poita su mircau est unu unu logu de de incontru. Semus bidinde salumes, sos salumes e sos pressutos sunu solu sardos o no? Non diat essi possibile? Allora, no,
nosu teneus una seletzioni siat locali, quindi de sa Sardinia, ma puru de de s'Italia. de sa penìsola e puru internatzionali, poita 'olemus ofrire a nostus clientis no sceti sa seletzioni locali, ma puru una visioni unu po' più ampia de su mondu de sa salumeria e de sa formageria, poita seus cunvintus che de su cunfruntu si podit cresci totus impari. Nde naschint cosas bonas, giustamente. Sa stessi cosa la podimus narrer po su casu? Assolutamente sì, nosu teneus una selezione de casu locali e traballaus sceti cun produtoris piticheddus e ddus connosceus de persona, ogni casu est diversu s'unu de s'atru. poita est diversu su territòriu de provenientza, est diversu su sa manu de su de su casaru, est diferenti sa su modu de allevai de su pastori. Tenides casos de cada parte de sa Sardinna? Si, tenemus casu de prevalentementi de su centru fintzas a a su capu de susu. Ite chircan sos clientes tuos? Poita sa zente benit a bi bìdere? A nosu si praxit a contai istòrias de De is pastores si praxit a racontai is territòrius de provenientza, chi siant locali opuru anche italianus o internatzionali. E custu po nosu est unu valori agiuntu. Nosu scioberaus in su interessu de su clienti, no po nosu ma in su interessu de su clienti, comente si faiat unu tempu su butegaiu antigu Scioberàt a su mellus po poi offrire a su clienti. C'est su raportu personali chi contat meda, non est prus unu clienti, est un'amigu, diventat unu, comente naraus nosu, un co-produtore, unu chi agiudat is piticheddus ad abarrai in pei, is piticheddus cumpresu nosus, poita nosus feus comunque. svolgeus non sceti innoi in su mercau ma in una butega chi teneus puru a Pauli e un'atra innoi in Casteddu, svolgeus anche una funtzioni sociali de aggregatzioni, de mantenni vivu su cuartieri, poita pagu a pagu totus is butegas Ant serrau. E sa becixedda inndui andat a comprai sa cosa? Magari non si poit movi. E intzandus portaus nosu sa spesa a domu, ci chistionaus, scioberaus po issa, ddi poneus a parti sa cosa chi ddi praxit, scieus chi ddi praxit. Funt totu cositeddas chi agiudant a mantenni ancora in pei is raportus personalis.